bon manden cɛ ni manden muso mori ni karamɔgɔw somaw ni donsow kana balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔ canibilen ka gorongo bilen bi turu bɛ marakaw de la ko siko ninnu siko ka mɔgɔ ninnu bi turu bɛ marakaw la siko bi turu bɛ marakaw la siko ka mɔgɔ ninnu ee jamana ko don marakaw ka binkanni ko marakaw an bɛna wuli a kɛlɛ la n'i y'a mɛn mali tɛ se ka fɛn bɔ a la a ma don communauté internationale de bolo mali tɛ se ka fɛn bɔ a la droit de l'homme o kɛlɛ de bɛna daminɛ donc marakaw n b'aw averti ok marakaw ka jɔnyako kɛlɛ an bɛn'an da don a la marakaw ka jɔnyako kɛlɛ an bɛna terejuguya fɔ marakaw ka jɔnyako kɛlɛ an bɛna terejugudenya fɔ parce que terejuguya bɛ yen terejugudenya bɛ yen terejugudenya fɔ bɛ yen an bɛna terejugudenya fɔ mais yanni an ka s'o ma fɔlɔ videomani dɔ bɛ an baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen i fana kɔmasera ka pilasi sɔrɔ arasikebe arasikebe ne ma ɲinɛ i tura n na salon mais n m'i jaabi bi n bɛn'i jaabi rasikebe i nana i ko ko marakaw ka jɔnya ko kɛlɛ ko nkalon don ko preuve tɛ mɔgɔ bolo arasikebe i ɲɛ b'a la e ɲɔgɔn nafiki den ma wolo arasikebe e ɲɔgɔn tetekulu den ma wolo arasikebe fɛn fila de bɛ tugu suruku kɔ a ku bɛ suruku den suruku denni ni fɛn wɛrɛ tugura suruku kɔ suruku b'o dun i m'a ye e arasikebe e n'i fa n'i ba cɛ ni e tɛ ɲamɔgɔden wololen n'e tɛ dangaden lakale marakaw ka jɔnyako jɔnni bɛ se ka kɛ mali la k'e dalakan bɛ lamɛn sariyako la k'e dalakan bɛ lamɛn faso jɔli la k'e dalakan bɛ lamɛn k'e bɛ hinɛ k'e b'a fɛ mali guvɛrɛneman justice k'e b'a fɛ ka justice dɛmɛ k'i b'a fɔ ko marakaw ka jɔnyako ye nkalon ye i m'a fɔ k'a preuve tɛ mɔgɔ si bolo arasikebe e ɲɔgɔnna dangaden ma wolo videomaniw na e i m'a ye arasibati ko k'an bɛɛ to cdr la e taara kaso la mun na fana problème e ma mɔgɔw bila ka taa i ma mɔgɔw labɔ ka taa fana polisisow tiɲɛ e ma mɔgɔw labɔ fana yɔrɔw kama wa e bɛ se ka n'i jɔ fana ka den yɛrɛwolo ma mɔgɔ e bɛ se k'i jɔ maraka den halalaw ma e bɛ se k'i jɔ maliyɛn den halalaw ma e bɛ se k'i jɔ i y'a faamu wa maliyɛn denw ma ko marakaw ka jɔnya ko ko preuve tɛ mɔgɔ bolo k'o ye nkalon ye i m'a dɔn k'e ɲɔgɔn i m'a dɔn k'e i m'a dɔn k'e sarakaden ye arasikebe salon i sera ne ma ne ma si ma n'i jaabi yɛrɛ i ka problème na i minɛla an y'an da tulu la k'an da jaba la arasibati da y'a fɔ ne ɲɛna ne ko n k'an tɛ cɛ ko cɛ in mɛnna bolo la arasibati ko k'a vocal de bɛ yen k'a ye mɔgɔw labɔ ka taa i y'a faamuya wa polisiso kama fana arasi kebe ja tiɲɛ don i m'a dɔn ko e tɛ hinɛ i m'a dɔn k'e tɛ tasi e a kana digi fanakaw la fana bɛ jate burusi kɔnɔna de fɛ burusi kɔnɔ ka den jumɛn bɛ se k'i jɔ k'e tɛ marakaw ka jɔnya ko k'e b'a fɔ ko preuve tɛ mɔgɔ bolo e saraka den marakaw bananen bɛ yen a video bɛ facebook kan marakaw bi ka bugɔ a video bɛ facebook kan jɔnw bi ka torturer a video bɛ facebook kan jɔnw bɛ ka siri ka bugɔ a video bɛ facebook kan jɔnw da bɛ ci jɔnw deplacera jɔnw malola jɔnw sirila ka gosi musow ni cɛw e saraka den ko e ye journaliste ye e n'i fa n'i ba cɛ ye journaliste ye e bɛ se k'i jɔ marakaw maraka dɔw ka ta dɔɔni d'e ma e k'i jɔ ko mɔgɔ ko preuve tɛ marakaw ka ko la ko marakaw ka jɔnya ko in k'o ye nkalon ye i m'a dɔn k'e tɛ halaladen i m'a dɔn ko e i m'a dɔn ko e tɛ halaladen i m'a dɔn k'e tɛ hɔrɔnden i m'a dɔn k'e tɛ hɔrɔnden jɔɲɔgɔn ye i m'a dɔn k'e ye nkalontigɛladen ye i m'a dɔn ko e ɲɛ cilen don aras kebe est-ce que e ye halaladen ye i m'a dɔn ko fana bɛɛ ka kan ka tigɛ e la parce que e bɛ se k'i jɔ ko marakaw ka jɔnya ko ye nkalon ye aras kebe n'i kelen tɛ ne ma videomani si ye min b'a fɔ nin ye nkalon ye komi videomani bɛ yen videomani bɛ yen n donna la place ɲini kama n donna la walasa n ka dɔn n donna la walasa n ka tɔgɔ sɔrɔ n donna la ani tiɲɛ ka olu tɛ kelen sinon videomani tiɲɛ fɔla bɛɛ minnu bɛ europe olu b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye minnu bɛ asie olu b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye minnu bɛ afiriki e, e, au dehors du mali bɛɛ b'a dɔn ko marakaw ka jɔnya ko in ko u bɛ ka torturer la e bɛ n'i jɔ terejugudenya sarantankɔrɔdenya la k'o tɛ tiɲɛ arasi kebe e ɲɔgɔn janfanciden ma wolo parce que e maraka minnu kɛra jɔn ye e y'u janfa arasi kebe bilahi e tɛ hɔrɔn den ye parce que ni nkalontigɛ maloya ma hɔrɔn den minɛ ne m'a dɔn o ye hɔrɔn den sugu min ye arasi kebe e tɛ hɔrɔn den ye e bɛ se ka t'i jɔ facebook la ko marakaw ka jɔnya ko ye nkalon e mago bɛ preuve jumɛn na i m'a video ye e mago bɛ preuve jumɛn na i m'u déplacer yan e mago bɛ preuve jumɛn na o tuma na video min bɔ o tuma e b'a fɛ mɔgɔw ka preuve sugu jumɛn d'e ma e saraka den i tɛ taa maraka dugu la i ka taa ɲininkali kɛ yan marakaw ka jɔnya ko bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don ok mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nin ye nkalon ye mais ni marakaw yɛrɛ ma wari d'e ma e ta kun n'a sɔrɔ e ye maraka ye i ɲɔgɔn hɛnɛ bɔnɛ den ma wolo marakaw cɛla n'a sɔrɔ i ye journaliste ye i ɲɔgɔn nkalontigɛla den ma wolo journaliste la ni arasi bati bɔ a la e bɛ se ka kafa cogo di ka taa video kɛ ko marakaw ka jɔnya ko ye nkalon ye e bɛ preuve sugu jumɛn nɔfɛ parce que fantanw ka preuve tɛ preuve y'aw bolo ɲanibagatɔw ka perevu o tɛ perevu ye y'a faamu fanga tɛ minnu na olu ka perevu tɛ perevu ye jɔnw fanga t'olu la olu ka perevu tɛ perevu ye jɔnmusow n'olu bugɔra o tɛ perevu ye n'u violela o tɛ perevu ye ni cɛkɔrɔbaw minɛna k'u bugɔ o tɛ perevu ye n'u y'u ban ka taa sɛnɛ kɛ o tɛ perevu ye n'u bugɔra k'u ma taa tobili kɛ n'u bugɔra k'u ma taa denkundi kɛ n'u bugɔra ko parce que u y'u ban ka misi boson u y'u ban ka saga boson o tɛ perevu ye e bolo i m'a dɔn e ye dangaden ye fana kɔnɔ depuis i wolola fana fanakaw ma hɛrɛ sɔrɔ depuis i wolola fana fanakaw ma didi depuis i wolola fana depuis i donna fana arajoso la arajoso i y'a faamu arajosow kɛra nafigidenya ye fana kɔnɔ fana ɲɔgɔn tiɲɛ fɔ jamana e bɛ fana dɔn ras kebe depuis i wolola i ba fɛ fana fana depuis i wolola depuis i kɔrɔbayara depuis i donna fana politiki la depuis i donna fana videomaniya la fanakaw fana seginna kɔfɛ depuis i donna fana depuis y'i da don fana yefugedenw ka problème na a si ma ɲɛnabɔ depuis y'i da don fana politiki ko la a ma ɲɛnabɔ depuis y'i da don fana fana polisiso ko la ka mɔgɔw bila ka t'o ci e ye mun ɲɛ a k'i fa n'i ba kama cdr la i ma y'i sarakaden i fɔlɔ datugura wa parce que i datugura tiɲɛ de kan arasa de da y'a fɔ ye ras kebe marakaw jɔnni bɛ se k'a fɔ ko marakaw ka problème tɛ o kuma na polisiw tɛ yan jɔnni bɛ se k'a fɔ gendarmew tɛ yan jɔnni bɛ se k'a fɔ mali justice tɛ yan jɔnni bɛ se k'a fɔ ko ko jɔn marakaw k'u bɛ bin marakaw kan fanga tɛ minnu na k'u bɛ bin marakaw kan se tɛ minnu ye k'u bɛ bin marakaw kan i y'a faamu ne b'a fɛ k'e ɲininka jɔnso jumɛn bɛ ko wari b'a jɔnso mɔgɔw kun marakaw cɛla k'u sera olu ma nk'u bɛ bin fantandenw de kan tiɲɛ de bɛ fɔ marakaw ye ok marakaw ka jɔnya ko kɛlɛ e bɛ se ka marakaw ka jɔnya e b'o kɔrɔ dɔn wa n'i sigira maraka dugu la n'i tɛ maraka ye bilahi marakaw b'a wele ko jɔn nk'a caman y'o de ye kulubali jɔnw tɛ yan e sarakaden yɛrɛ jamu jumɛn ye fɔlɔ kulubali jɔnw o tɛ marakaw cɛla wa i y'a faamuya wa sanɔgɔ n'i sigira marakaw cɛla i y'a faamuya wa u t'i kɛ jɔn ye wa n'i kuyate n'i taara u b'i kɛ jɔn ye i y'o faamuya wa i mana diɲɛ jamu o jamu ta n'i sigira marakaw cɛla n'i tɛ maraka ye marakaw b'i wele ko jɔn o jɔnya bɛ yen n fa taara ka taa dɔ n mɔkɛ taara sugu la a taara jɔn dɔ san ka na o jɔn bɛ yen i y'o faamuya wa o jɔn bɛ yen se yɛrɛ tɛ karisa ye a nana sigi anw fɛ i y'o faamuya wa o jɔn bɛ yen an ka jɔn kun terikɛ ye o mɔkɛ de ye i y'a faamuya balo kun t'a ye se kun t'a ye a nana an ka jɔnkɛ nɔfɛ o jɔnw bɛ yen marakadugu bɛɛ i y'a faamuya wa o jɔn tɛ diɲɛ na marakaw cɛla o jɔn tɛ diɲɛ na yelimani région na o jɔn tɛ diɲɛ na ko min mɔkɛ bɛ yen k'a taara kɛlɛ de kɛ ko ka dɔ mɔkɛ minɛ ka na o jɔn t'u cɛla o de ye jɔnya ye an ye jɔn san i y'a san de i y'o faamu mais an taara dɔ ka dugu ci ka cɛkɔrɔba ka kɛlɛkɛfan dɔ minɛ ka n'o kɛ jɔn ye maraka dugu bɛɛ a jɔn tɛ yen u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna marakaw marakaw k'u ka kɛlɛkɛlaw fɔ an ɲɛna n'i bɛ jɔn sɔrɔ maraka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ fofanala la n'i bɛ jɔn sɔrɔ marakaw ka du kɔnɔ i b'a sɔrɔ fofana kanijo boyi kelen i y'o faamu makasa jubadu n'a bɔr'o la nkalon don marakaw marakaw tun tɛ kɛlɛkɛ n ko kakɔlɔw de ye marakaw ka kɛlɛkɛla ye n ko ni marakaden farinyara de a bɛ wele ko fofana minnu sɔnna k'a fɔ ko aw ka to anw bɛ taa kɛlɛ la n k'o de fofana ye minnu sɔnna k'a fɔ marakaw cɛla aw k'aw da ka sunɔgɔ yan anw bɛ taa kɛlɛ la n k'olu de ye kanijo ye minnu sɔnna k'a fɔ maraka aw k'aw da i y'a faamu aw k'aw da anw bɛ don dugu ni anw bɛ don dugu ni kɛlɛ kɛ n k'olu de kɛra makasa jubadu boyi kelen e bɛ fɛn dɔn marakaw cɛla wa marakaw ka bɔ kɛ marakaw ka bɔ maraka jamuw fɔ baraji u taara mu barajilaka dɔ taara ka taa minnu ka dugu ci o baraji ka bɔ k'o fɔ i y'o faamu wa tunkara tunkaralakaw taara minnu ka dugu ci k'u mɔkɛ minɛ ka na tunkara dɔ ka bɔ k'o fɔ i y'o faamu wa marakaw cɛla u ka kɛlɛcɛ farin dɔ fɔ n ye jamuw fɔ n'i y'a b'o la a tɛ yen a tɛ yen ne bala ko ten maraka ne bala ko ten tɔ baraji baraji i y'a faamu wa jɔni wɛrɛ aw fɔ an ɲɛna kɛ a bacili u ye kɛlɛ jumɛn kɛ a tɛ yen a tɛ dans l'histoire aw bɛna mun de fɔ an ɲɛna mais n'i taara jɔn bɛ bɛɛ bolo wa a jɔnko kɛlɛ bɛ kɛ a bɛ yɛlɛmani région de la ni dugu bɛɛ ye i y'a faamu o yɛlɛmani région mɔgɔw pourquoi u ma se pourquoi dama don a la ka n'a bila bi la n ko yɛlɛmani de tun bɛ ibk soutenir n ko yɛlɛmani région mɔgɔw de tun bɛ ibk fɛ n k'olu de ka cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ ko bɛɛ ka vote ibk ye n k'olu ka cɛkɔrɔbaw de tun b'u buranakaw wele ko bɛɛ ka vote ibk ye a kun kun ye min ye n ko jɔnya ko in appel dɔrɔn de don e bɛ se ka bɔ ko cɛ tɛ yan marakaw ka jɔnya ko n'i y'a kɛlɛ wulilen dɔrɔn mariage kuma sera n'i y'a kɛlɛ wulilen marakaw ka dugu la i bɛ taa sɔrɔ samiya banna i y'a faamu n'a kɛlɛ wulila julajuguya wagati don n'a kɛlɛ wulila jatɔya wagati don n'a kɛlɛ wulila binkanni wagati don n'a kɛlɛ wulila i bɛ taa sɔrɔ marakaw cɛla u ɲɛ bɔra jɔnw denmuso fɛ jɔnw jɔnw jɔn ma sɔn k'u denmuso d'u ma jɔnmuso ni jɔn n'u denmuso ban'u la u b'o siri k'o bugɔ ni jɔn min denmuso ban'o la u u la u bɛ vengeance kɛ cogo di u bɛna saga dɔ da ka t'o kɔrɔkɛ wele k'o ka n'o boso ou bien o fa i y'a faamu ni jɔnw denw ban'u la dɔrɔn kɛlɛ in bɛ wuli o dɔrɔn de nɔfɛ parce que olu b'a fɛ ka jɔnw den jukɛ ka se jɔnw denw ma k'u da ni jɔnw denw ye mais jɔn ninnu u denmusow kana ban i y'a faamu wa jɔnw yɛrɛ kana ɲɛbɔ olu den fɛ n'olu denmuso fana jarabira jɔnw den na kɛlɛ bɛ wuli ɛ dangadenya don wa n'a bɔr'o la kɛlɛ kun fɔ an ɲɛna kɛ e n'i fa n'i ba cɛ cɛkɔrɔba ka du jɔlen e ka denkɛ baden sɔrɔ e ka taa dɔ fa kɛlɛ dɔrɔn ko parce que ko o o ma na e ka saga wɔrɔ saga wɔrɔ wari ye joli buse e bɛ se ka saga kantigɛ e den ka dɛsɛ k'o boso saga boson yɛrɛ ka saga boson jagoya mɔgɔw kan ko an kuntigi muhamadu salalahu wasalim u ko ala kira ma y'a fɔ ko ni diɲɛ bɛna wuli ko taamasiyɛn jumɛn b'a la ko ala kira ye saga boson fɔ ala kira ko k'i bɛ taa sɔrɔ ko seliba bɛ se cɛkɔrɔba dɔ a den denkɛ caman b'a bolo a bɛ saga da k'a kan tigɛ n'a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini mun bɛna saga boson a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ sara mun bɛna ka na saga boson ko ala kira ko k'o ye den ko o ye diɲɛ wuli taamasiyɛn dɔ ye ɛ seliba lahiya kantigɛra ka taa mɔgɔ wɛrɛ sara ou bien ka mɔgɔ wɛrɛ wele u ka n'i ka seliba lahiya boso i y'a faamuya ka denkɛ baden t'i bolo ani denkɛ baden bɛ e bolo e ka taa dɔ fa siri k'a bugɔ ko o ma na e ka saga wɔrɔ a bɛɛ tɛ kelen ye an ka taa an ka ɲɛfɔ kɛ cɛ mun bɛ k'i da don jɔnyako la mali kurukara bɛɛ ni jɔnya n'a fɔra ko ka jɔnyako kɛlɛ kɛ a arbitre bɛ kɛ bɔbɔ de ye parce que olu de ma kɛ jɔn ye donc ne ye bɔbɔden cent pour cent don mali jɔnya ko cɛ si tɛ mun b'a ɲɛdɔn ni bɔbɔ ye parce que olu ma k'a ye n'i ko k'i bɛ kuma la parce que a bɛ i bɛ ɲininka de ni kunatɔ bɛ se bana furakɛ la mun y'a bolo tigɛ donc anw de bɛ kuma la parce que anw ma kɛ jɔn ye mais hali ni bɔbɔ taara sigi marakaw cɛ la bɔbɔ marakaw b'a f'a ma ko jɔn komi o tɛ se ka bila a la mais a kɔni bɛ fɔ donc marakaw ka jɔnya ko ka ɲɛdɔn ok marakaw ka jɔnya ko ka dɔn ok marakaw mais attends mais marakaw mais marakaw kun ka ca bɛɛ bɔra marakaw de la ne bala ko tɛ mali siya bɛɛ bɔra marakaw la o siya tɛ yen manden n'a lamini bɛɛ i kɛra wɔlɔfɔ ye i kɛra e, e, bawule ye i kɛra o siya tɛ yen manden jamana kan ko i ma bɔ maraka la bi la o jamu tɛ yen k'i ko jamu min bɛ yen k'a ma bɔ maraka jamu na a siya tɛ yen a jamu tɛ yen walahi a tɛ yen hali aw ɲɛ bɛ fila minnu na n'aw bɛ ka f'u ma jalo jakite nin bɛɛ maraka mais n bɛ tila ka na n'a histoire ye donc bɛɛ bɔra mɔgɔ minnu na mais a ka faamuya jɔnya ko in daminɛla mun fɛ e e bɛ se ka taa dɔ bugɔ cogo di ko e ko e y'o matigi ye mais e ye dɔ matigi ye mɔgɔw bɛ ka taa voter président ye ka président sigi e yɛrɛ bɛ ka taa voter président ye e yɛrɛ bɛ ka taa élection na e ka denbaya bɛ ka don gundosonin kɔnɔ olu bɛ ka taa dɔ yira ko mun bɛna kɛ masakɛ ye mais e ka tila ka daga sigi mɔgɔ wɛrɛ da la ko e de ye masakɛ ye ni asimi goyita bɛ na e fa b'i jɔ an'i ba b'i jɔ a ka dugulamɔgɔ bɛɛ b'a jɔ i y'a faamu ko parce que président bɛ ka na e bɛ ka tila ka taa mɔgɔ wɛrɛ tɔɔrɔ tuguni ko e y'o matigi ye mais nin yɛrɛ tɛ hɔrɔnkolondenya yan nin tɛ hɔrɔnkolonya yan e bɛ masakɛya kɔrɔ dɔn wa ni e yɛrɛ tɛ ni an ka ɲɛfɔ sa ni ɲɛngoya yɛrɛ tɛ ni hasidi denya tɛ ni ni subagamuso bilen denya tɛ ni cɛkɔrɔba tere jugu denya tɛ marakaw mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen farafinna kɔnɔ k'u taara ka taa faransi ka pilasi sɔrɔ i y'a fɔ tubabuw cɛ la o de kun welela i y'a faamuya wa o kun ye marakakɛ dɔ de ye i y'a fɔ tubabuw donna sɛnɛgali ka san mugan ani san naani kɛ ka sɔrɔ u ma don anw fɛ yen mais wɔlɔfɔ fɔlɔ ma taa

k'a kelen k'ale kelen bɛ se ka ale kelen bɛ se ka bato motɛri marisi o y'a sɔrɔ saribɔn ninnu i bɛ saribɔn ta peli la i b'a kɛ motɛri kɔnɔ k'a kelen bɛ se k'a kɛ i y'a faamu bubu bubu kamara i y'a faamu a kelen a ye tile fila kɛ a taara don yen nɔ a donnen sisan nɔ i y'a faamu ale de fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ kɛra ya mun e, e, e, e, africain den ye mun donna tubabuw fɛ yen ka sigi tubabuw fɛ yen o de kama u b'a fɔ ko le premier immigré ko e, e, afrique noire ko c'était un malien a kun tɔgɔ de ko bubu kamara a taara don tubabuw nana d'a la u bɛ siran ka t'u ka wari bila bangi la u bɛna wari d'a ma a b'a mara a b'u ka wari mara a bɛ dɔw siri fini fitinin na a b'u ka wariw mara u ye i y'a faamuya wa f'u tilala k'a fɔ a ɲɛna ko est-ce que a bɛ se ka na ni dɔ ye ka fara a kan a taara n'a dɔgɔkɛ o kɔfɛ a taara n'a muso ye olu bɛ to ka tubabuw ka wari mara minnu tun tɛ fɛ ka taa ni wari ye bangi la ɛ o tubabu di farafinna bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maraka min bɛ yen ni nationalité b'a bolo marakaden minnu wolola yen nɔ a ka ca ni bɛɛ ta ye pourquoi tubabuw dara olu la i y'o faamuya wa aw tɛ jamu kelen ye aw tɛ dugu kelen mɔgɔ ye tubabuw ka na marakaw ka taa tubabuw fɛ tubabuw ka sigiyɔrɔ di marakaw ma ka papiyew di marakaw ma karidante min b'u den bolo o de bɛ marakadenw bolo loi min bɛ maraka u denw kan o de bɛ boli marakadenw kan sariya min bɛ boli u denw kan o de bɛ boli marakadenw kan tubabuw ka aw n'u kɛ kelen ye aw ni minnu wolola ɲɔgɔn fɛ aw fa ni minnu fa wolola aw ba ni minnu ba wolola aw ni minnu ye jamana kelen mɔgɔ ye aw ni minnu ye dugu kelen mɔgɔ ye aw ni minnu ye kabila kelen ye aw ka dɛsɛ k'olu hɔrɔnya nin tɛ hɔrɔnkolondenya ye wa o tɛ fɔ olu ya ɲɛngoya bɛ tɛmɛ nin kan marakaden bɛ se cogo di ka tubabu ka nationalité to e bolo ka tubabu papier to e bolo faransi e ka tila ka na tuguni k'e bɛ jɔnya ko k'e bɛ tasuma don jɔnya ko kɔrɔ i t'a dɔn k'i ye miiribaliden ye i t'a dɔn k'i ye taasibaliden i t'a dɔn k'i ye musokolonden i t'a dɔn k'i ye cɛkɔrɔba hɛnɛbɔnɛ den sinɔn e bɛ se k'o kɛ cogo di e bɛ sɔn k'a fɔ ko e ye tubabu ye tubabuw ka papiye b'e bolo y'a faamuya wa olu ka jɛ k'i ka jamana minɛ ka tila k'e hɔrɔnya y'a faamuya ka taa n'i fa n'i mɔkɛw ye jɔnya la k'o ban pewu ka tila ka n'i n'u kɛ kelen ye ka sigiyɔrɔ di e ma e fa o k'e ba i ba furu aw ka dugu la i fa ka taa n'i ba ye e ka wolo yen olu ka papiye d'i ma k'i n'olu kɛ kelen ye y'a faamuya e ka dɛsɛ i fa n'i mɔkɛ ye baara minnu kɛ y'a faamu e ka dɛsɛ k'o mɔgɔw hɔrɔnya halisa e k'a fɔ ko e b'i ni sigi k'a da dɔw kun k'olu ye jɔn ye i t'a dɔn k'i ye kafiri den an mana wuli ko tubabu ka jugu tubabu n'a ka juguya bɛɛ u kɔni ye farafinw n'u kɛ kelen y'u fɛ yen vrai ou faux e fadenw don i fa ni minnu lakɔrɔbayara i ba ni minnu lakɔrɔbayara i mɔkɛ ni minnu lakɔrɔbayara halisa e de kɛlen don ka dagajalan den sigi olu da la ko jɔnw k'olu minɛ k'i b'olu bugɔ marakaw ka jɔnyako kɛlɛ n'i ye cɛkɔrɔba fɛn o fɛn cɛsirila a la marakadugu la fantanden don n'i ye cɛkɔrɔba fɛn o fɛn cɛsirila a la marakadugu la i b'a jateminɛ a ka batari ka ca ni maraka bɛɛ ka batari ye a ka ɲamɔgɔden ka c'u cɛla ni bɛɛ ta ye i y'o faamuya wa n'i ye cɛkɔrɔba fɛn fɛn cɛsirilen a la hali n'i ye faransi papiye d'a ma a tɛ taa parce que a tɛ foyi la dula dugudenya kɔ a tɛ foyi la jatɔya kɔ a tɛ foyi la sori jatɔkɛ ni kun pɛrɛnpɛrɛn don musomurunin de y'a bɛɛ bolo tigɛ i b'a lajɛ marakadugu kɔnɔ ani den ale ni den mun bɔlen don hali denw fa yɛrɛ ni denw bɔlen tɛ k'o bɔ ani ani dugu den bɛɛ bɔlen don parce que a tɛ foyi la saraka denya kɔ jeune minnu taara aventure la ka da n'olu muso ye n'i ye zeni fɛn fɛn cɛsirilen a la i y'a fɔ a b'a kuzɛn bɛɛ muso kan n'i ye zeni fɛn fɛn cɛsirilen a la i y'a fɔ a fugariden don n'i ye zeni fɛn fɛn cɛsirilen a kɛlɛ la nantankolonden don n'i ye zeni fɛn fɛn cɛsirilen marakaw ka fadenya kɛlɛ la marakadugu la a bɛɛ jatɔ de tiɲɛ de tɛ an t'a fɔ wa e bɛna mun jɔnya ko kɛlɛ kɛ jɔnya a bɛ i n'a fɔ u bɛ yen mɛ siya jumɛn ye jɔn ye ɛseke jɔnya ye mɔgɔ siya de ye a t'i fa n'i ba kama ko ne bala ko tɛ jɔnya tɛ siya ye ni jɔnya bɛ siya ye jɔnkan fɔ an ɲɛna kɛ ni jɔnya jɔnya ye siya de ye jɔnkan fɔ an ɲɛna jɔnkan fɔ kɛ a bɛ erezɔn jumɛn na marakaw ka erezɔn kɔ jɔnkan fɔ an ɲɛna kɛ manden ma bonya ka taa marakaw dun wa ɛseke manden maninkaw ye marakaw kɛ jɔn ye wa sunjata tile la maninkaw ma ɛseke maninkaw ma bɛɛ mara u y'aw kɛ jɔn ye wa a ɲɛfɔ kɛ maninkaw ye maninkaw y'aw kɛ jɔn yan e bɛna mun de fɔ an ɲɛna kɛlɛko la i y'a faamu an ka jɔn dɛ an ka jɔn e yɛrɛ ni ala ni kira cɛ e fa n'i ba i fa o ka baara kɛlen tɛ e mɔkɛ o ka baara kɛlen e saraka den e bɛ pan ni i mɔkɛ kaman ye e mɔkɛ taara k'u san e mɔkɛ ka kɛ a taar'u a taar'u mɔkɛ kɛlɛ k'o minɛ ka na e bɛ pan n'i mɔkɛ kaman ye i fana tɛ taa ka taa dɔ minɛ ka n'o k'i ka jɔn ye yanni i ka pan y'a fɔ i i i mɔkɛ tiɲɛ nɔfɛ y'a fɔ n ko fa tiɲɛ tila don dangaden bɛ dɔn a fa tiɲɛ tila don ko cɛkɔrɔba halalaw sɔnnen ko cɛkɔrɔba den dɔw yɛrɛ filɛ i ka ɲamadenya dara kɛnɛ kan e mɔkɛ ka baara kɛlen i kulomasama ka baara kɛlen e de cɛsirilen don o kɛlɛ la e bɛ pan ni i mɔkɛ kaman ye e bɛ pan ni kulomasama kaman ye kaman t'i la e mɔkɛ b'a u kɛ jɔn ye tuma min na n'a sɔrɔ a kun kɛra e tile la e kun tɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ saraka den ɛ e bɛ pan n'i mɔkɛ ka kuma ye i ye jeune de wari b'i kun i ka so b'i bolo i muso b'i bolo baarakɛla b'i bolo mun jɔnko kɛlɛ bɛ yen bilen fantandenw ka kɛlɛ tɛ mun jɔnko kɛlɛ bɛ yen e n'i fa n'i ba cɛ jɔnko kɛlɛ ye a k'i ba kama i k'a fɔ a ɲɛna jɔnko kɛlɛ i ye marifa ci k'u minɛ n'o de f'i ɲɛna n'i y'a dɔn k'i ye cɛ ye marakadugu yelimani erezɔn bɛɛ e de dalen b'a la k'i ye cɛ ye nkalon tɛ o dugu bɛɛ wele i ka barafɔ kɛ i ka mɔgɔw bila k'a filime jurukisɛ da i mɔkɛ y'a fɔ a ka jɔnkɛ den y'a fɔ jurukisɛ da i n'a cɛ ni mun sera ka mun siri o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko ja ja ja ko e mɔkɛ feerela k'e ba ye bofiɲɛ de sɔrɔ n'o y'i ye juru da o tɛ aw bɛ mun aw bɛ jɔ u la k'u bugɔ n k'an ka jala mɔgɔ kelen tɛ s'a la a dabila a bɛ nalen n'aw tɛ siran ɲɛ bilayi talayi a bɛ s'aw la de a y'a dabila a bɛ nalen an ka jala wo kɔrɔ mɔgɔ kelen de tɛ s'a la aw jɔn kelen y'aw ka jɔn bugɔ e bɛ taa dugu bɛɛ wele i bɛ taa kamaralakaw wele i bɛ barajilakaw wele i bɛ taa ka taa tunkaralakaw